o kɔfɛ an bɛ kalandenw fo parce que ala ye kalandenw de d'an ma an ye kalandentigi ye jamana kɔnɔ an bɛ kalandenw fo kalandenw sigilen bɛ nin waati na ka lala ni abidin lalabi lamɛn n bɛ bɛɛ fo bɛɛ foli kɔ n bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ ni ala sɔnna inchallah ayiwa ɛɛ lala ni abidin lalabi yanni an ka taa yɔrɔ jan n bɛ ɲininkali k'i la oui dan tan fɛn misɛnninw bɛ yen fɛn misɛnninw olu bɛ yen mhm. dugumɛnɛ bɛ yen mhm. ɲɛbɛrɛ bɛ yen mhm. tori bɛ yen sirantɛrɛ bɛ yen dugumɛnɛ bɛ yen ninnu bɛɛ ye fɛn dɔ ye est ce que nafa bɛ ninnu bɛɛ la wa oui bien sûr an t'a daminɛ dimɔgɔ la bien sûr ala ma foyi dan gansan

Berté ahan n b'a ye i ka ɲininkali fɔlɔ la danfɛn fɔlɔ min na n'o ye dimɔgɔ ye awɔ i b'a dɔn dimɔgɔ yɛrɛ ye danfɛn kabakomaba de ye siga t'a la a kabakomaba yɔrɔ fɔlɔ Mhm. kaman fila de bɛ dimɔgɔ la kaman fila kaman fila de b'a la awɔ o kaman fila awɔ kelen ye hɛrɛ kaman ye Awɔ. kelen ye tɔɔrɔ kaman siga t'a la kosɔn ni dumuni dimɔgɔ bɛnn'i ka dumuni na u b'a f'i ye k'i k'a digi ka taa jukɔrɔ n'i ma ɲɛ se ka cu a kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dimɔgɔ bɛnn'i ka dumuni na e bɛ fɛ ka dumuni kɛ a bɛ ɲini i fɛ k'i ka dimɔgɔ in digi ka jigin fo dugu ma dumuni dugu ma ka sɔrɔ k'a sama k'a bɔ ka sɔrɔ k'a fili i kan'a dalen to a kɛrɛ kan k'a ta k'a fili parce que a bɛ se ka k'a dalen b'a kaman kan min man ɲi

donc dimɔgɔ ye danfɛn ye danfɛn min garisigɛ jala kosɛbɛ ala ka danfɛnw na dimɔgɔ bɛ wolo 24 heures kɔnɔ 24 heures 24 heures kɔnɔ dimɔgɔ bɛ bange a bɛ sa 24 heures kɔnɔ a bɛ tila ka bange 24 heures kɔnɔ c'est à dire ni dimɔgɔ kelen wolola sisan 24 heures kɔnɔ a bɛ kɔrɔ o kɔnɔ ka bange o kɔnɔ ka tila ka sa o kɔnɔ ni dimɔgɔ fana sala tuguni i taamatɔ tɛ bɛn dimɔgɔ su dalen

d'accord sisan an bɛ dimɔgɔ de kan inchallah donc halisa an bɛ fɛ ka kibaruya di an ma dimɔgɔ kan halisa wa alhamdulilayi donc n y'a f'i ye cogo min na dimɔgɔ ye kabako fɛnba de ye danfɛn don min garisigɛ jala kosɛbɛ a bɛ wolo 24 heures kɔnɔ a bɛ bange 24 heures kɔnɔ a bɛ tila ka fatu 24 heures kɔnɔ allahu akbar maintenant dimɔgɔ de i tɛ dimɔgɔ ye yɔrɔ si ne bɛnkɛ f'a ka sɔrɔ adamaden de bɛ yen Adamaden ka kɛ yen oui dimɔgɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ yen dimɔgɔ bɛ adamaden yɛrɛ de nɔfɛ non adamaden yɛrɛ de dimɔgɔ ye parce que dimɔgɔ tɛ yɔrɔ si ni adamaden tɛ kun jumɛn na i b'a la jateminɛ fulaw fulaw minnu bɛ bagangɛn kɛ mhm. n'u tulo bɛ ne na sisan c'est-à-dire yɔrɔ dimɔgɔ bɛ tugu misiw ni sagaw kɔ mais ni misigɛnna bɔra sagaw ni misiw kɔ dimɔgɔ bɛ b'u kɔ wolowolo de bɛ tugu

Alahu akbar kuma jugu tora la sa, dimɔgɔ ɲini dɔrɔn, dimɔgɔ den kelen pewu ɲini dɔrɔn, ɔhɔ, i ka dingɛ tigɛ k'a da kɔnɔ, un, k'a fɔ Ala, unhun, bɛɛ n'i ka dugawu kɛ cogo don, ne kɔni b'a da ten cogo, ne b'a fɔ Ala, un, mɔgɔ min ko k'a tɛ fara ne na fiyewu, ne ye dimɔgɔ in da cogo min a da ten,
Alahu akbar

ayi n ye fɛn f'i ye sisan a ka teli jugu la ni bɛɛ ye alahu akubar nka o kuma o garisɛgɛ t'ale la wa garisɛgɛ fana ka nɔrɔ ye garisɛgɛ b'a la parce que mais n'an ko k'an bɛna ni dimɔgɔ ka garisɛgɛ f'an ka se fɛn wɛrɛ ma n bɛ fɛ k'a jalan dɔrɔn de di f'an ka se tɔgɔ ma walima an kana se ala tɔgɔ ma f'an ka se fɛn dɔ ma sinon an tɛ se ka jalan d'i ma garisɛgɛ la k'a sɔrɔ an ma se fɛn dɔ ma d'accord bon sisan n'an bɔra dimɔgɔ la fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko sirantɛrɛ
a nin fɛn ma ko so kɔnɔ sa o bɛ mun kɛ nafa b'ale la wa ou bien ale ye mun ye ala k'an kisi a k'an tanga yɔrɔ de la k'a fɔ ko dɔnni jugu tɛ yen mɔgɔ jugu de bɛ yen

a b'a fɔ a b'a bɛɛ fɔ ee a ye ko o ko kɛ kama min ka ɲi min man ɲi a b'a bɛɛ fɔ o yɔrɔ la sigilen a tɛ wuli alahu akubar alahu akubar o tɛ kelen ye o ye kelen ye a bɛ kaba ban kaba banbali

bɛɛ ye muso ɲini fo ka dɛsɛ a la bɛɛ y'a ɲini fo ka dɛsɛ a la e k'i jija i ka sirantɛrɛ sɔrɔ a dafalen i k'a ku tigɛ k'a ku don a da kɔnɔ n'i ye sirantɛrɛ ku don sirantɛrɛ da kɔnɔ ni muso o muso ye k'a don a kɔnɔ k'a datugu saya de bɛ minɛ muso n'a muso ma taa kaburu kɔnɔ a tɛ fara i la
Berthe

mais n'a bɛ so la a tɛ maa siri n'a bɛ so la nɔgɔ de don kuma filɛ est ce que o nalen bɛ da i ka so kɛmɛ k'o kɛ ayi est ce que o bɛ da i ka so ayi o tɛ ne ka so voilà c'est ça ale bɛ yen toujours ni nɔgɔ de bɛ yen quoi ni so bɛ yen mɔgɔ tɛ ka équiper so la so tɛ ka nettoyer a tɛ ka jɔsi donc ale bɛna so kɔnɔ a bɛ nɔgɔ

mɔgɔ minnu ye artiste ye awɔ dɔnkilidalaw awɔ ani wajulikɛlaw awɔ minnu bɛ to waju la n'u kumakan bɛ minɛ u la a bɛ minɛ u la ni kumakan bɛ minɛ la dɔrɔn min bɛ nɔrɔ kogo la awɔ i b'ale de ɲini ka bɔ a la n'i y'a mɔ hali n'u ye dɔnkilidala kan minɛ n'i y'a bɔ kogo la dɔrɔn k'a di dɔnkilidala ma n'u y'a bila a y'a don a da kɔnɔ k'a mugan k'a ji kunu yɔrɔ la a kan bɛ labila yɔrɔ bɛɛ cɔp
dɔnni tɛ fila ye kelen non non non non dɔ ye dun dɔnni ye siritigɛla de ye

cɛ bi saba siri bɛ kɛ an b'a kɛ dɔrɔn n'a y'a kɛ sisan an bɛ sira kun filɛ kungo kɔnɔ an bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ sira kun filɛ ka gari kelen siri ka taa siri gari kun kɔnɔ n'i y'a tigɛ fo ka t'i sa i tɛ bɔ a kɔnɔ i tɛ bɔ a kɔlɔlɔ kɔnɔ mais n'o siri y'i minɛ cɛ bi saba siri n'a y'i minɛ n'i ye nin k'a la a b'i bila d'accord Bama an bɛ na min na sisan babugunin
babuguni ale bɛ dawula de di hadamaden ma babuguni bɛ dawula de di hadamaden ma mɔgɔ min bɛ yen maa si mago t'i la mɔgɔ si t'i jate n'i donna mɔgɔ t'a dɔn i donna n'i bɔra mɔgɔ t'a dɔn i bɔra i b'a fɔ a k'a ka babuguni degeli ɲini ka di i b'a jɔ tulu tulu i ja a k'a la mais n'i y'a kɛ kolokɔrɔ tulu la o de ka ɲi kolokɔrɔ tulu awɔ n'i y'a kɛ kolokɔrɔ tulu la a bɛ sitara bɛ don a la n'i ye babuguni kɛ kolokɔrɔ tulu la sisan n'i y'a mun n'i ye tile bi naani ni kelen k'a kan n'i ye cɛ ye musow bɛ bin i kan n'i ye muso ye cɛw bɛ bin
tout à la tata non an tɛ yen ah la la ni abidi non an tɛ yen an tɛ an tɛ yen ka fɛn dɔ fɔ k'a tɔ to an kɔnɔ an tɛ yen quoi halisa babuguni kulela la o alhamdulilayi kulela min na o kɔrɔ ye i y'o patɔrɔn de ye babuguni ne bɛ ne ye kabako dɔ kɛ ni babuguni hali bi a bɛ hali bi ne wolodugu n'o ye kun ye hali bi a bɛ lakari a bɛ lakari Ba ba muso dɔ de ye kɔnɔ ta a kɔnɔbara kɔrɔyara den sara a kɔnɔ den salen a kɔnɔ ko fo ka taa n'a ye kucala ko ka opéré u sera n'a ye kucala kucalakaw ko fo ka taa n'a ye sikaso de ka taa opéré ko den salen bɛ tile saba ko ka min muso kɔnɔma don terikɛ terikɛ de ye ne ye o de ye ne wele ka ne to kucala o berete bɛ ne ko ne bɛ so la a ko problème b'an na ne ko mun a ko an mago bɛ waa tan de la an terikɛ muso den sala a kɔnɔ an bɛ fɛ ka taa n'a ye sikaso de ka taa opération kɛ an mago bɛ wari la ni wari b'i bolo ka taa i ka wari d'a ma pour que an bɛ se ka taa n'a muso ye sikaso dɔgɔtɔrɔso ne ko muso bɛ yen k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la k'an ka taa dɔrɔn ɲɛ ka taa

muso ye ji min a kan n bɛ ka min f'i ye a ka bon hakili ma muso ma miniti duuru kɛ a ye den wolo fo den fo ka golo bunaki ka bɔ a la allahu akbar o ye babuguni don babuguni y'o kɛ n ɲɛna ne y'a ye ni tintɔ ni tintɔ don ne bɛ babuguni de ta k'a de bila ji la Mhm. fo k'a bɔ ji la Mhm. o ji de di tintɔ ma mɔgɔw ma nka e t'a dama kan na babuguni yɛrɛ tɛ dɛ ka babuguni bila ji la dɔrɔn k'a bɔ k'a di tintɔ ma n'a y'a min ka sɔrɔ a ma don takisi la n'a don takisi kɔnɔ a b'a wolo Ba ti sa kan. n b'o dɔn babugu la Mhm. n bɛ fɛn caman de dɔn babugu la O ye fila de ye.
n ye saba de sigi dɔn Ayiwa. Saba don wa? O don. Ayiwa baasi t'a la. Ɛɛ an bɛ tɛmɛ fɛn dɔ bɛ a cɛ ka ɲi dɔw b'a fɔ a ma ko muluku dɔw ko a ma ko sakɛnɛ
ayi n kɔfɛ kɛra sa sakɛnɛ
muso dɔw de bɛ yen ka furu min ka sa parce que nege t'u la muso dɔw ka furu sara kama kama nege t'u la u cɛw yɛrɛ bolo muso ninnu bɛ jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ u tɛ jɛnɛya nege yɛrɛ t'u la nege yɛrɛ tɛ muso ninnu na sakɛnɛ

bɛrɛte sirikɛ bɛɛ ko mɔgɔ tɛ kɛ fɛn n'i ye sa kɛnɛ kɛ k'a ko a bɛ kɛ fɛn dɔ ye bɛɛ b'a ye alahu akubar o tuma sa kɛnɛ ye ko so ba ti sa kana
mɛ mɛ wusulan dɔ don sa kɛnɛ na ni misi bo
ayiwa bisimila baba bisimila bisimila

ale de ye kodɔnnabaaw u b'ale de dakala in tigɛ ka tɔri nɛn k'a la k'a di adamaden kumabali ma m'a faamuya baba m'a faamuya dɛ
tɔri nɛn i b'a dɔn dɔnni dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛli man ɲi parce que ala de b'a dɔn a bɛ ko kɛ min kama ala de b'o dɔn

han ee min ala ka dɔnni bɛɛ bɛ tɔn ɔhɔ donc suru n b'o dɔn suru la mɛ n bɛ garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn suru garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ garisɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ min tɛ ban fiyewu ka bɔ adamaden kɔ b'a dɔn suru alahu akubar bisimila i bɛ solo ɲini dɔrɔn a kuturu i bɛ solo kuturu sɔrɔ u b'a fɔ yiri dɔ ko sunsunfin i bɛ sunsunfin ladɔn ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ka solo k'a la ka susu ka su k'a ni solo kuturu ka susu ni ɲɔgɔn fo ka taa nugu y'a ni solo kuturu susu ni ɲɔgɔn ye fo ka taa nugu i b'a da tile la fo ka taa ja n'a jara i bɛ baraka ne ka

a zirikɛ ci cogo tɛ na a tɛ yɛlɛma wuli cogo la bɛrɛte an b'i fo an ye miniti bi saba sɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma
fɛn min ye professeur gawusu kalilu bɛrɛte ni mɔgɔ mago b'a la sigiyɔrɔ bɛnnen don fɛn min ye sotuba ma sɔrɔdasiw ka logement yɔrɔ a sigilen bɛ yen ni mago b'a la i bɛ wuli ka taa n'i ye bulukasumbugu turuna tɛmɛ i bɛ taa tɛmɛ station total la i gauche fɛ i bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ station shell o b'i kininbolo fɛ o yɛrɛ kɛrɛda la i kɔrɔ karenin min i bɛ don o fɛ i donna o gidɔrɔnnin fɛ dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ ko larabi hali n'i ye ɲininkali kɛ station na ko larabi bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn i bɛ la a b'i di aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'i ma se k'a sɔrɔ olu la i bɛ weleli k'a ka nɛgɛjuru sira la a ka nɛgɛjuru sira o ye soixante dix sept z sɛ sɛ sososan disɛ n sɛ sɛ walima sososan sɛ n sɛ sɛ dɔn an bɛ se ka min fɔ nɛgɛjuru siraw la a bɛ nɛgɛjuru sira fɔlɔ ye a wransi na mali tɛ bɛɛ ye kelen ye walima nɛgɛjuru sira min bɛ yen nɔ nɛgɛjuru sira filanan min bɛ yen nɔ o ye sososan ka tɔn 86 25 25 74 86 25 25 walima 64 86 25 25 o fana y'a ka nɛgɛjuru sira o ye Orange n'a Malitel fana bɛɛ ye kelen ye ni mɔgɔ mago bɛ larabi la n'i ye ninnu sɔrɔ i b'a sɔrɔ mais larabi yɛrɛ bɛ baara daminɛ don o don sɔgɔma a yɛrɛ bɛ kɛ yen neuf heures mais baarakɛyɔrɔ bɛ dayɛlɛ à partir de sept heures trente n'i taara i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni mɔgɔ min ko k'i bɛ kɔnɔni kɛ neuf heures ko ka taa larabi nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ maa min bɛ ɲɛ a ka ca maa mugan ni kɔ bɛ maa kɛmɛ ni kɔ ye donc o ɲuman ye min ye i ka soli ka taa joona ka t'i ka nimoro ta a ka tɔgɔ sɛbɛn sara waa kelen ani kɛmɛ ni tan ni kelen donc n'i ye o sara n'ala sɔnna i ka carte bɛ d'i ma ani membre carte de membre o ye kɛmɛ fila donc n'i taara pour que i k'a faamuya n'i taara o laada de bɛ yen ale fɛ yen hali n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ ka mɔgɔ ye i b'o sara fɔlɔ i bɛ don hali larabi b'o segin ma a b'o segin i kɔni b'o an bɛna question saba d'a ma o kɔfɛ an bɛ fɛ ka don tunkarankew ka baabu kɔnɔ ka fayida dɔ ɲini ka di tunkarankew ma laala n'a b'i den fɛ ɛɛ bi ta n'ala sɔnna an bɛna baro kɛ min kan o y'o ye nka larabi yanni an ka taa yɔrɔ jan fɛn dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko bukolongolo musa ale bɛ banakɔtaa de kɛ balawu ye e b'ale dɔn ale bɛ mun ɲɛ ale bɛ balawu de ban
ka balawu ban a bɛ balawu ban pewu sirike i bɛ ka i ka ɲininkali bɛ ka se dɔ fɛnw a bama mɔgɔ fila kɛlɛla kɛlɛ ti ka ban a y'u deli ka dɛsɛ kɛlɛ ti ka ban dugu fila kɛlɛla kɛlɛ ti ka ban hali ye- hali n'i y'a kɛ mali ka nin kɛlɛ in na a bɛ ban a bama i kumana mais u b'a fɔ de ko munna n'anw bɛ fɛn dɔn ko munna anw tɛ mali kɛlɛ ban awɔ e n'an ka dumunikɛ fana barika da ka di sa o ye tiɲɛ ye
i bɛ se bamanankan na sa non n'an ka dumuni kɛ ɔn o barika da Ahan. o ka di tɛ ko yɛrɛma ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ anw bɛɛ ye jamanaden de ye Mhm. mais kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ dɔrɔn a bɛ kuma wɛrɛ wele quoi ne ka kuma kun tɛ ma- masakɛw ka gɛrɛ ne na quoi ne yɛrɛ ye masakɛ de ye. siga t'a la
non non non ne kuma kun tɛ k'a fɔ faama dɔ ka gɛrɛ n'aw bɛ fɛn non non non o ye tiɲɛ mais ni ne kɔni ma bila ne t'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Alahu Akibar.
awɔ ne bɛ se ka hinɛ jamanadenw na n bɛ se ka seko kɛ jamana kɔnɔdenw ye n bɛ jamana kɔnɔdenw dɛmɛ mais ne kɔni tɛna n kun don jamana kɔni kunko la ni ne ma bila O ye parce que tiɲɛ. tigi bɛ jamana o ye tiɲɛ ye.
awɔ siga t'a la Awɔ. kolokolo nkolo musa i t'o n fɔ i bɛna ka fila fiɲɛ- d'a ma n wa bɛna fila de d'i ma la sisan n Awɔ. bɛ fila min d'i ma n b'a d'i ma kɛlɛ kan quoi mɔgɔ fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ ka ban i ko bɛɛ kɛ kɛlɛ la kɛlɛ ma ban fiyewu fiyewu Unhun. i b'ale ɲini Unhun. cɛman b'a la musoman b'a la cɛman ni musoman de don wa Awɔ. ɛɛ ala n'i y'ale finma mɔnimɔni ye Awɔ. i b'a sɔrɔ dɔw fana n'u n'a sɔrɔ camanba bɛ ɲɔgɔn kɔ sa Awɔ. u bɛ ka bo kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw ka taa dɔw bobara la ka jigin bilenman b'u la awɔ Ɛɛ,

o ye kelen ye ni cɛ fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ i b'a cɛman fila nɔrɔ ɲɔgɔn
na awɔ misali sisan hmm. ni kelen bɛ kulukoro kelen bɛ bamakɔ yan hmm. i bɛ a ɲini kulukoro k'a ɲini bamakɔ yan k'a fila ɲini k'a gɛrɛ ɲɔgɔn na n'o kɛlɛ ye eh, ale bɛ balawu ban balawu kɛlɛ cogo cogo a b'a ban pewu

kuma filɛ berete maama berete ye kalilu berete ye ba kelen fa kelen ne fa kɔrɔkɛ de ye kanba donsokuntigi ye alahu akbar n fa kɔrɔkɛ de ye n ka shɛ faga dankun la mali Ah. kuma ba in de nege tɛ ne na sinon an ye dɔ kɛ ko la dɛ dɔ kɛra dɔ kɛla ko la mais Eh, kuma dɔ kisɛ kɛra. ba in o de Awɔ. nege tɛ ne na alahu akbar awa sinon an wolola dankun na de o han awɔ Ɔ fɛn ne ka shɛ fagala dankun na n fa kɔrɔkɛ fɛ à l'âge de quinze ans a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan parce que n fa ye donsokun fa tun ye donsokuntigi ye n y'o de ye i ye dankun fɔ an b'an profiter o fɛ ka kɛnɛ karaba fo n terikɛ Madu jara kɛnɛ karaba radio bɛnkan an b'a fo garan bɛ yen an ka foli b'a ye donc ɲama tutu ale ye kɔnɔ de ye ni donso bɛ wuli ka taa kungo kɔnɔ a bɛ ɲama tutu si de kɛ ka marifa da wusu
munna pour que a garisɛgɛ kana tiɲɛ bi a ka sogo fɔ n'i ye marifa da wusu ni ɲama tutu si ye n'i donna kungo kɔnɔ i bɛ sogo fɔ

finikisɛ finikisɛ finikisɛ i bɛ finikisɛ camanba ɲini k'a ɲagami a la k'a furuki ni ɲɔgɔn ye n'i y'a bɛɛ furuki ni ɲɔgɔn wusulan de bɛ ka dilan i fɛ tan kɛ kabako de don a ka bon hakili ma quoi ɲama tutu a ka bon hakili ma quoi donc ne bɛ ɲama tutu wele de donso kɔnɔ mais n b'a wele ko nafolo kɔnɔ nafolo kɔnɔ nafolo kɔnɔ non ɲama tutu bɛ wari de bɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ ɲama tutu bɛ maa kɛ nafolo ɲama tutu ni tusɛni

parce que ɲama tutu tɛ boli marifa kan ɲɛ alahu akubar
alahu akubar i bɛ i bɛ mugu ci ko ko biwu kɔnɔ bɛ wuli ko ɲama tutu a tɛ bɔ a la
i bɛ fayida wɛrɛ d'a ma ɲama tutu la an bɛ sɔrɔ ka avancer est ce que ɲini min di sa est ce que o ye nin faamuya dɔrɔn an ka segin nin ka sɔrɔ sɔrɔ ka kɔrɔ ɲama tutu k'a ɲini ka finikisɛ ɲini

turabuden ka taa ni na fo kolaba a bɛɛ bɛ korokara sɛbɛn mais n'i y'a ta k'a jan a disi kan parce que n'i ye turabuden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛna kɛ kɛnɛ ni kolaba o kɛnɛ ni kolaba n'i y'o fila fara o bɛ taa wari tan na n'i ye korokara disi ta k'a jan i b'a sɔrɔ musa ni sɔngɔla de b'a disi kan i bɛ korokara mara a bɛ mun ɲɛ i ye n'i ye korokara mara a b'i kɛ i ti dɛsɛ i yɛrɛ kɔrɔ f'i ka sa korokara marala i bɛ fɛn bɛɛ mɛn diɲɛ kɔnɔ fo korokara marala dɛsɛ i ti don afiriki afiriki i bɛ don minisiri min ka so ko korokara tɛ o man ca Parce que jamana in fɔra sa a ye jamana minisiri bɛɛ dɔn ko laban k'i bɛ k'u ka gundo fɔ dɛ i bɛ don minisiri min ka so i bɛ don président min fɛ yen ni ala y'i ni président ka teriya latigɛ don o don k'i taamana ka don a yɛrɛ si so kɔnɔ don o don i n'a bɛ don baro la a ka kuma fɔlɔ est-ce que n ka korokara ka dumuni dilan n'i bɛ ka korokara mara i ka so i bɛ cogo min na i bɛ taa de ni fo f'i ka sa yɔrɔ mɔgɔ si tɛ korokara mara k'i tɛ sa n'i ye korokara mara e de bɛ sa korokara ɲɛ fo ka t'i sa don o don dɔ fara ka fɛntigiya la a marali yɛrɛ dama k'a mara i ka so dɔrɔn o ye
korokara kunkolo bɛ fɛn dɔ ɲɛ oui bien sûr a bɛ mun de mɔgɔ min tɛ cɛya la c'est que ne kɔni bɛ se k'ale mago bi naani fɔ o la o kɔni n'i ka ɲininkali sera n ma don min dɔ fɔ a ye a la

n'a ma wuli ne bɛ dɔnni daminɛ Berthe non a ti wuli a ti wuli quoi mɔgɔ ti korokara kunkolo kɛ k'i mɔgɔya wusu mhm. ale ni koro kunkolo mhm. a bɛ komi koro kunkolo mhm. ka koro kunkolo ta dɔrɔn k'a da i cɛya la a bɛ wuli
hmm? ala a salen kunkolo a bɛ wuli ɲɛnama kɔni kunkolo ayi kunkolo ɲɛnama kɔni ko tɛ a salen yɛrɛ koro kunkolo dɔrɔn a ta dɔrɔn i k'a da i mɔgɔya kan dɔrɔn
a ti wuli korokara kunkolo b'o kɛ korokara sen naani nin dun u bɛ mun ɲɛ a ka ca bisimila dɔ fɔ n y'a la kelen an bɛ sɔrɔ ka na babu fɔ n bɛna korokara kinibolo sen d'i ma kinibolo sen mhm. mhm.
mɔgɔ dɔ de bɛ yen u bɛ nafolo sɔrɔ cogo min na

tunkaranke minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ fɛ ka fayida dama dama d'olu ma pour que olu fana bɛ se k'u to u ka so kɔnɔ ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ bɔli ye kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka laɲini dɔ k'i fɛ n'o ma kɛ baasi ye nɛgɛjuru sira ye soixante-dix-sept zéro un seize seize soixante-dix-sept zéro un seize seize walima soixante-quatre

o kɛkun ye min ye jama de ka ca n'i taara ko a ka mɔgɔ reçoit don na heure la k'i bɛ taa bɛn ni neuf heures ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen yen dun aran o de bɛ yen aran de bɛ yen ɔ donc sisan an bɛ na bama an bɛ na tunkarankew ka wagati kɔnɔ ɛɛ bama an b'a fɛ i ka fayida wɔɔrɔ de da anw ma fayida wɔɔrɔ min mhm. tunkarankew bɛ se k'u to ka so kɔnɔ mhm. parce que c'est pas facile u ka sɛbɛnni kɛ mhm. u sɛbɛnni ka gɛlɛn u ma u bɛ se ka mun kɛ u yɛrɛ ka adamadenya dancogo kɔnɔ u ka so kɔnɔ k'u to yen u ka laɲiniw sɔrɔ k'u to u ka so kɔnɔ u ka so kɔnɔ a ka mɔgɔ to bisimila
Eh, mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ lalabi mankan na nin waati in na ani minnu bɛna lala ni habi de lalabi mankan mɛn nin waati kɔfɛ n'i bɛ siso kɔnɔ i tɛ ka bɔ siso kɔnɔ i bɛ fɛ ala k'i sɔn k'i to i ka so kɔnɔ i bɛ ni ci i ka so donda la ka na jigi ci i sigiyɔrɔ

i bɛna kelen kɛ ka kelen wɛrɛ kɛ ka fila kɛ ka kelen kɛ mais i b'i kɔ de sin kɛnɛmana ma k'i ɲɛsin i ka so kɔnɔna ma
hali lakare de b'i bolo lakare ta dɔrɔn i ka tɔmi kelen kɛ ka kelen kɛ ka fila kɛ ka kelen kɛ i ka salon kɔnɔna ka na fila kɛ ka kelen kɛ ka kelen wɛrɛ kɛ ka fila kɛ
o ye ni ni jigi de ye alahu akubar min bɛ mɔgɔ min bɛ don e kan a bɛ kɛ nafolo ani jigi alahu akubar mais min bɛ don e kan o ye janfa ni jigi de
ye o ye tiɲɛ mɔgɔ min bɛ ka don ale ka janfa alimami de don mais a bɛna don e min kan e ka tontigi gariya de don bon a dun bɛna se min ma mhm. cɛden yɛlɛmabali bɛ yen mhm. saw bɛ yen mhm. n'o ye jigiso de ye e sigilen b'o de kan i ye saw da kɛra ka ji saw de don i ye badara turu a kun kan badara don i y'a jɔ badara don i y'a yɛlɛma badara don. siga t'a la o ye kelen ye bama.
filanan o ka ɲi trop i b'i ka so kɔnɔ n'i tɛ ka bɔ fiyewu i t'i ka fini min don i farila fini min i t'a don awɔ n'a kurulen bilalen b'i fɛ yen ni dugu jɛra i b'a ta k'a kongon k'i hami f'a la sirike n bɛ n bɛ n bɛ kabako fɛn fila dɔn nin na n b'a fɔ sa k'o fɔ
alahu akubar ni mɔgɔ tununa awɔ adamaden tununa dɔw ko a sara dɔw ko a ma sa dɔw k'a bɛ balo la dɔw ko k'a tɛ balo la mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn awɔ a farila fini min bɛ yen n'a b'o don dugu jɛ o jɛ a y'o ta k'o kongon a tɛ tile bi naani kɛ a b'a ye n'a ma ye dɔrɔn a sara
pati sakana dɔnni ka di sa mɔgɔ min tununa mhm. a farila fini min bɛ so kɔnɔ mhm. a ye to k'a ta k'a yuguyugu a k'a tɔgɔ wele k'a na tile bi naani ni kelen n'a tigi ma na a tigi sala a tɛ balo la bilen. alahu akubar ye ɔhɔ.
kelen mɔgɔ min bɛ yen mm. i bɛ so de kɔnɔ mm. i b'i siso kɔnɔ mm. i datugulen don k'a bila yen e tɛ bɔ kɛnɛma i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ k'i to i nɔ na i ye kasoden de ye o e tɛ kasoden ya i bɛ fini min don a kɔrɔ n'a dalen bɛ ni dugu jɛlen i b'o de ta k'i hami f'a la k'a yuguyugu k'a kuru i mago bɛ fɛn min na o bɛ n'i sɔrɔ sen kɔrɔ sirike diji tunkarankɛw b'a kɛ u b'a fili o ye fila ye u b'a kɛ u b'a fili o ye fila ye i b'a fɔ tunkaranke ye ko ne ko hmm. tant que n'i tɛ ka foyi kɛ n'i bɛ fɛ ala k'i sɔn hmm. ni sibiri dugu jɛ dɔrɔn i b'i kinibolo sɔnin tigɛ hmm. i bɛ fɔlɔ k'i kinibolo sɔnin den fila tigɛ ka sɔrɔ ka na numanbolo ta tigɛ ka sɔrɔ ka na laban kinibolo ta saba la karamɔgɔkɛ hali n'i ma fɛn kɛ ala b'i sɔn Allahu akbar siribikɛ bi ka di sa

karamɔgɔ sɔ an ka foli bɛ zɔbu ye korojo kulubali inshallah donc nin wagati in na mhm. bama mhm. ne bɛna kuma dɔ de fɔ mhm. n kun y'a ŋaniya n ko n b'a fɔ n ko n b'i ɲininka a la n ko n bɛ tila k'a ɲini i fɛ mais ne tilala k'a ye n yɛrɛ la don dɔ la ne n'i b'i ka so kɔnɔ n t'a dɔn n'i hakili b'a la i kun kan ka baara dɔ kɛ ne ni e fila dɔrɔn ye mais i bɔra kɛnɛma ka kalo lagɛ i ko k'a wagati ma se ko kalandenw k'u jɔ o wagati nin sera dɔrɔn i ko kalandenw ma u k'a sɛbɛn o yɔrɔnin bɛɛ la a nasi sɛbɛnna k'a kɛ jabi la k'a don an tɛgɛ la an kɛra fɛn ye a y'a sɔrɔ mugu b'e kun nka dɔ tɛ ne kun alhamdulilahi ne kɔni bɛ ala fo n y'a y'i yɛrɛ tɛgɛ la fana i ko k'a tɛ kɛ foyi n'i ma nafolo sɔrɔ a kɛra ne fana ye ne ye ala fo k'ala barika bama e bɛ se k'o di adamadenw ma sunkaloba in bonya kosɛbɛ
Oui bien sûr ee n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ ala tulo bɛ lalabi man na ala bɛ ta yan ni n'a ma ni tigɛ ka bɔ du la ala ma foyi di la ni hami den ma se ka min de bɔ yɔrɔ ma fɛn tɛ o fɛn tɛ foyi tɛ ne bolo fɛn min bɛ ne bolo k'a tɛ se ka kan ni mɔgɔ wɛrɛ ma kan hali kodɔn minnu tulo bɛ n'u de jɛnɛ u b'a fɔ ko cɛn ko la a bɛ de la ko kɔnɔna jɛra ko pasi de ni o ni ni ne jɛra Mhm. i kalelen b'a kan ko ne kɔnɔ jɛlen don. o ye tiɲɛ ye parce que ne b'i ka hɛrɛ fɛ ka tɛmɛ hali n yɛrɛ ta kan. Mhm. Oui, o ye ne dacogo de ye. i ko n ma k'i y'a baara kɛ ka di mɔgɔ ma abijan i y'a baara kɛ ka di dɔ ma eh, mɔgɔ saba abijan bamakɔ ye i y'a kɛ minnu ye o y'i teriw ye i y'a kɛ ne ye mais i ko ne n'i fila de k'a kɛ fɔlɔ yan n'i k'a kɛ maa wɛrɛw ye Inshallah. a don donc a ka di n ye hali n ka cɛ wolonwula n ka groupe kan n ka cɛ wolonwula lala bɛ n ka cɛ wolonwula n bɔra ka jabi in d'u ma o don
n kɛlen ka jabi in d'u ma tuma min na n'i y'a f'u ye k'a ban WhatsApp la n ye jabi in d'u ma n tilala n ɲɛ kɔnɔ
Allahu akbar
parce que n y'a ye n ye fɛn dɔ de ta ka di ninnu ma ninnu yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don walayi i ye cɛn fɔ

o bama ne b'a ɲini i fɛ nafolo ta sira fɛ baasi t'a la i bɛ se ka a kɛ an ye wa parce que ne b'a dɔn a don i ko k'i y'a kɛ da min na ne b'o dɔn ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye i k'a kɛ sunkalo kama
bama n'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ anw ye wa mugan duuru oui sunkalo kama nafolo kiriri yɛrɛ o ye min kɛ ne yɛrɛ ali bɔkara ayidara ye ayi n bɛ wa duuru wala wa mugan wa

o fayida kelen ye jumɛn ye an bɛ se ka an bɛ se ka min kɛ anw bɛ se ka min kɛ dɔrɔn larabi an b'i deli an bɛ an yɛrɛ min sigilen filɛ an bɛ min kɛ bi su in na ni an ka sunkalo musaka an bɛ se k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye lala ni a b'i den an bɛ fɛ i k'o di an ma fayida kelen pe an bɛ min kɛ k'an ka sunkalo musaka

67 s sɛ sɛ walima sosan ka kato2si 2 2sɛn walima sosan ka tɔn kato2si 2 2sɛn don an bɛ se ka min fɔ ni mɔgɔ min mago bɛɛ an ye laɲini minnu fɔ ni mɔgɔ minnu mago b'a la ni ala ni kira ka cɛ ye i b'a sɔrɔ fɛn min ye n'i taara lala ni a b'i den fɛ yen a fɔ k'a ni sirifukɛ ye baro min kɛ fɛn min ye sunkalo o o kibaruya kan a ye fayida min di nafolo ka jaabi la n'ala sɔnna n'i sera a ma i b'a sɔrɔ inshallah nka sunkalo in dɔrɔn de don an kɔni ye nin kɛ kado ye k'a kɛ surprise ye ka di aw ma an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn